ameni mpingo wa mulungu ndikulandireni mmawa wabwino mmawa wa chiyembekezo chodala umene malinga ndi chiwerengero cha kalindala za dziko lapansi kuchokera mu ndondomeko ija ya gregorian calendar ndiye kuti dziko lonse lapansi lero likukondwerera kuyambanso kwa chaka chatsopano chimene ndi chaka cha 2023 izi zili monga mwa dongosolo la mayikidwe a zinthu za dziko lapansi koma ifeyo ngati ana a mulungu sitikuyang'ana mayendedwe amenewa popeza tilinso ndi kalindala zathu za chiyuda zimene okhulupirira timayendera mwa ichi pokhala tili nazo kalindala zathu koma sizikutichotsa kalindalazo m'machitidwe ndi mndondomeko ya iwo amene anayika kalindalazi ku dziko lapansi pa mapulani amene ati akhazike ndi kuyika mu ndondomeko ya kawerengedwe ka zaka zawozi kotero popeza inu ndi ine tikukhala mu dziko lapansi la malawi limene chiwerengedwe cha zaka timawerengera mu gregorian calendar osati mu jewish calendar mwa ichi ndekuti kolingana ndi dongosolo limenelo anthu talowa chaka cha 2023 ine ngati mtumiki ndikuyikizeni m'manja mwa mulungu anthu amene mulungu wakuwolotsani kukufikitsaninsoni lerolo malingana ndi kawerengedwe ka zakazi za dziko lapansi ndikuyikizeni m'manja mwa ambuye pamene kwacha mmawa uno wa 2023 mchaka chimene chili mkati mwa zaka 10 zimene satana mdierekezi anazipatula mwapaderadera kuchoka 2020 kufika 2030 kuti zikhala zaka zopanikiza zimene ayesese kuti akakhazikitse ufumu wake ku dziko lapansi motheratu powwina makona onse folo amene amayendesa dziko lapansi inu ndi ine pokhala m'nyengo imeneyi pokhala m'dziko limeneli ine ngati mtumiki ana akazi ndi amuna amene munakhulupirira mulungu kuyambira tsiku lija ndikukuyikizani mdzanja la mulungu kuti mzimu wa mulungu ukuvaleni ndikukukhazikani amuna mkati mwa zaka zimenezi pamene tikuuyamba ulendowu wa chiwerengero cha zaka za dziko lapansi mu 2023 mzimu wa mulungu akukuteni ana a mulungu ukhale nanu mzimu wa mulungu ukuvaleni ndikuyikizeni m'manja mwa ambuye popeza mmene talowa mzaka za chiwerengero cha dziko lapansi za lero zotchedwa 1 januwale 2023 sitinalowe tokhayi adani pamodzi ndi ziwanda za mdierekezi zalowa nawo mchaka chimenechi ndipo madongosolo ofuna kusokonezanso moyo wanu ali chikhalire mwa ichi pokhala kuti tili ana a mulungu omukhulupirira mulunguyo

mkati mwa chaka chimenechi changopita taona mizimu ngati liverpool ziwanda zija zokakamiza wanthu kapena zokanikitsa wanthu kuti asapeze zinthu mophweka zakhala zikuchita ndipo taona ambiri amene anali ndi makonzedwe abwino mu deti ngati lomwe lino la 2022 sanakwanitse kufikira magawo awo kumapanga kuti mulungu anapereka zinthu kapena anadalitsa ndipo mpata wonse woti inu ndi ine tikanapambana mu zipambano zakufuna kwathu mdziko limeneli sikudachitike chifukwa mphamvu za mizimu ngati liverpool zinagwira ntchito kwambiri kufikira kuti kuchita achieve kupambana kuchita accomplish mapulani amene tidakonza ngati mabanja zakanika chifukwa cha mphamvu yakumdima nomwenu mwafikanso chaka chino ndikukuyikizani mdzanja la yesu khristu mfumu ya mafumu kalonga wa mtendere mu dzina la yesu kuti amene mapulani anu sanakuyendereni bwino mchaka chimenechi chifukwa cha kukakamira kwa ziwanda zotchedwa liverpool the spirit of against ndikupemphera mu dzina la yesu khristu kuphwanya mzimu umenewo ndi kuuchotsa pansi pa ulamuliro wa banja lanu mu dzina la yesu khristu ndikulamulira mizimu imene ya the spirit of against imene yakuzunzani mchaka chimenechi munayesesa kupanga mapulani ndi madongosolo sizinatheke chifukwa cha mizimu iyi ine ngati mtumiki ndayima pamalo pogumuka ku banja lanu kupemphera mu dzina la yesu khristu mfumu ya mafumu kuwononga ndi kupasula mizimu yonse ya liverpool the spirit of against zoona mwaona mukudedwa chifukwa cha liverpool popanda zifukwa zilizonse mkati mwa chaka changopitachi mwaona mukuzunzika ndi zochitika za dziko lapansi mkati mwa masiku a chiwerengero cha Gregorian calendar amene tikuwatcha chaka chapitachi ana a mulungu tamverani ndikuyikizeni mdzanja la mulungu kutitu maudani amene anabuka popanda zifukwa chifukwa cha mizimu imeneyi ndi kuwapasula mu dzina la yesu khristu mizimu imene the spirit of against yayendetsa mabanja ambiri pamalo popweteka kufikira kuti anthu ambiri alekana popanda zifukwa zilizonse banja layenda kufika lero koma layenda mokakamiza wina amangokokeka m'malo mwakuti nanga ndipanga bwanji chifukwa mizimuyi imayendetsa mokakala njira zanu imayendesa mothina njira zanu inapana mchaka chimenechi ine ngati mtumiki ndikupemphera kuzuzula mizimu imeneyi pamene tikuuyamba ulendo wa chiwerengero monga cha chaka cha dziko latsopano cha chaka cha dziko lapansi ana a mulungu ndikulengeza kuphwanya kwa mizimu imeneyi mu dzina la yesu khristu mfumu ya mafumu inde iwe liverpool ulibe gawotu loyambanso ulendowu lero ndi mpingo wa mulungu ulibe gawo oyambanso ulendowu ndi banja ilolo ulibenso gawo oyambanso ulendo umenewu ndi atumiki awowo ulibenso gawo oyambanso ulendo umenewu ndi m'bale uyoyo lero mu dzina la yesu khristu tikuononga mizimu yonse the spirit of against azunzika ana a mulungu kupeza zinthu zawo chifukwa cha mizimu yochokera ku midima ya liverpool komatu ndi pemphero ndi pembezero ndikulengeza kulekana kwa mizimu imeneyi pamene tikufika tsiku la lero tikuyamba ulendo wa chiwerengero cha zaka za dziko lapansi chotchedwa 2023 ine ngati mtumiki ndikulengeza kuwonongeka kwa mizimu yokakamiza mizimu yolepheresa mizimu yogwira zinthu ndikuzichosa mu dzina la yesu khristu komanso ndikupanga release chisomo cha mulungu ambuye mulungu wakumwamba akupaseni chisomo cha mulungu mdalitso wochoka kwa ine ndikuulengeza upite pa inu mdalitso oyenda pamodzi ndi mulungu ulengezedwe mokhazikika pa mabanja anu ndikuphwanya akapichi azitsulo mu dzina la yesu khristu taonani kuti sitidakolole bwino chaka chimenechi taonani kuti ngakhale mabonasi sanayende bwino chaka chimenechi taonani masalale sadadziwike chaka chimenechi ndipo chilichonse chimene timafuna kuchita chinakhala cholimba chifukwa mizimu iyi ya liverpool inatikhalira koma chaka chino ndikulengeza mu dzina la yesu khristu mwezi uno wa januwale malingana ndi gregorian calendar umene umatchedwa kuti januwale chiyambi the beginning yehova mulungu wakumwamba this beginning of the world isachite kanthu mu beginning ya zoyipa pa mpingo wa mulungu ndipo ndikulengeza ndikuzuzula ziwanda zonse zochokera ku matchemba a mdierekezi zisachitenso ntchito yake pa ana a mulungu mu dzina la yesu khristu ndikupemphera ana a mulungu tayenda nthawi imeneyi sinangokhala chabe ayi ena lambiri gulu linalandira nawo linakumana nayo mizimu ya yalamulamu ma empty working zoona kuchoka januwale ya chaka chimenecho kuzafikanso lero januwale ya chaka chatsopano chimene chikungoyambika lero nikubwereza monga mwa chiwerengero cha gregorian calendar popeza ana a mulungu amene timayendera kalinda la chiyuda chaka sitinayambe koma ndikungolengeza kuti tonse tili mu nyengo yomweyi ndipo lero tikuyamba chaka cha chiwerengero cha dziko lapansi ana a mulungu ndikulengeza chifukwa cha mizimu yoyipa yotchedwa yalamulamu empty working mitambo yopanda madzi mitambo yochindikala imene inakuta ana a mulungu mchaka chimenechi ambiri a ife tinaoneka ndi mitambo yokutala pa banja pathu n'tiwoneka ngati zaka zimenezi chaka chimenechi tichita kanthu wanthu otiona amaona chithunzi cha mvula cha madaliso nthawi zonse tikamayenda timaoneka ngati china chake chabwino chitichitikira koma chochitikachi sichidatichitikire ana a mulungu mmene timakhala mchaka chimenechi zoonetsa ngati tikhala mu ulemerero zinalipo zochuluka kwambiri kotero imafika nyengo yoona kuti chilichonse chimene tikuchita mwina chikhala ndi phindu lache koma pomaliza tapezeka kuti ife sitinapeze monga mmene kunayenerera kuti inu ndi ine tipeze okondedwa yuda 12 akunena kuti iwo ndiwo okhala mawangamawanga pa mapwando anu a chikondano pakudya nanu pamodzi akuziweta okha opanda mantha mitambo yopanda madzi ndimafuna ndichite ndi mitambo yopanda madzi yotchedwa yalamulamu imene inakukutani mchaka chimenechi magraduate anyamata asukulu lero kufika 31 disemba usiku wapitawo tikayang'ana mamiliyoni amene mabungwe anatipatsa tikayang'ana ma allowance amene tinalandira tikayang'ana zimene tinapeza mchaka chimenechi kufika lero tikupeza kuti

ana a mulungu kodi mamiliyoni amene takhala tapeza mchaka chimenechi atipindulira mathausand amene tinapeza mchaka chimenechi anapindula tipeza kuti sadapindule kanthu ine ngati mtumiki mmawa uno ndikuyima mu deti yoyamba ya chaka cha gregorian calendar cha 2023 ngati mtumiki kutetezera ana a mulungu ku zolimbazi mpemphero ndi mpembedzero poyitana yesu amene ndi mtetezi wa mpingo wa mulungu kuti lero ndi mwazi wa yesu khristu tikuphwanya mizimu ya yalamulamu ma empty walking a ana a mulungu kuti chaka chino tikuchalenja kuti sichikhala empty walking yalamulamu ndikukusamusa ku mabanja amene anali ndi kuthekera kopeza koma sadapeze ndikuzuzula yalamulamu kuti taona wayendesa ausiwa agwira ntchito koma yachabe chifukwa yuda akunena kuti iwe ndiwe mtambo opanda madzi anthu amaona ulemerero akaona m'makomo mwawo koma ulemererowo panalibe kumudzi amati koma amagwira ntchito koma zosatira za ntchito sizidaoneke wanthu amati auje ndi ophunzira koma zosatira zophunzira sizidaoneke wanthu amati ali mmamira ali mmaminibasi koma zosatira za maminibasi kufika lero sizidaoneke angopasuka pasuka magalimotowo anyamata othamanga angosakaza sakaza galimoto zanuzo ndikupezeka kuti kufika lero mukuona kuti muli empty chifukwa cha ziwanda zotchedwa yalamulamu lero ndikulengeza kusamusa ndi mphamvu ndi mwazi pakuti mawu a mulungu adatilamulira kuti mudzalamula ku mapiri awo asunthidwe ndi kulamula ku icho chipite uko phirilo lipite uko koma ndi ulamuliro wonse wa mwazi wa yesu khristu mamawa uno ndikulamula mizimu imene yayendetsa anthu opanda kanthu mu 2022 mu dzina la yesu khristu yotchedwa yalamulamu isamuke kumakomo kwanu muchitidwe release ku mizimu imeneyo ndi mwazi wa yesu khristu mphamvu zapaderadera zakute ana a mulungu ayende ndi chipambano ine ndikulengeza chifukwa yuda akutionesa mi, mi, mi, mitambo yopanda madzi pa yuda 12 imene anthu anayiona akaona kusamba tinayiona mitambo yopanda madzi anyamata atachena koma alibe ufa tinayiona mitambo yopanda madzi anyamata ndalama zinathera kumutu kwa azimayi kuyenda opanda kanthu tadyetsa masaluni ndi amene anayenda bwino tadyetsa zinthu zosiyanasiyana ku dziko lapansi koma kufika lero palibe chogwirika chimene tingaloze ana a mulungu ndikupemphera mu dzina la yesu khristu kuti mmene tikuyamba lero tikhazule ndi kupasula mizimu imene ine ndikulengeza kuonongeka kwa yalamulamu ma empty walking ana a mulungu ayenda opanda kanthu koma lero mmene tikuuyamba ulendo yehova ndikufuna mnyamata uyo asakhuzidwe amasuke ku empty walking chikhale chaka choloza kanthu akolole ana a mulungu ndikulengeza kwa mzimayi uyu wayesesa kugulisa mandazi anayenda ndinamuona ku Mchesi atanyamula madengu ndamuona mu Limbe akuoda ngakhale mapa- mapapaya wayenda ndi mapapaya osendasenda mipunga yonyika kuthamanga ndi maungu kuthamanga dengu ndi dengu pakhomo ndi pakhomo akutukanidwa kugwiridwa mawere ndi wanthu wamba chifukwa chakuti afuna kudya pakhomo pake koma yalamulamu amene adampeza wayenda ndi dengu la mango mpaka nalero akumaliza 31 disemba akulowanso mchaka ichi yehova wopanda kanthu koma ndimati tsiku la lero ndilengeze chipambano chakuchoka kwa mizimu ya empty walking chikhale chaka cha iyeyo amene anayenda ndi dengu ndi lichero la masuku akaperezere ku chipambano pamene tikumalizanso chaka ichi cha anthu akunja kudzafikanso disemba ambuye mzimayi ameneyi adzakhala akupambana asakuyendanso ndi dengu pamutu koma mutampatsa bizinesi yakulinga kwa mtima wake chifukwa ndikuphasula ziwanda zomkuta za yalamulamu mu dzina la yesu khristu amene tinayenda empty walking yehova zinakuta ziwanda zimene zingakhale mabanja mukaliyang'ana banja ilo silidapindule kuti layenda bwino linali banja koma la empty palibe phindu lililonse la ukwati limene lapezeka kwa amayiwo palibe phindu lililonse la kusangalala pa banja limene laoneka kwa bambo chakhala chaka chokangana cha empty walking chokanika kukhala pamodzi nkupanga mapulani chakhala chaka chobisirana ndalama chaka chosunga zinsinsi chapitachi sitidayendere pamodzi chakhala chaka cha empty walking koma lero pamene ndikuyamba ndi banja limenelo mu dzina la yesu khristu ndikulengeza kupambana kuphasuka kwa ziwanda zimene zinomo kuyendanso muyalamulamu nomo kuyendanso mu liverpool chifukwa mwazi wa mtengo wake wapatali ukuchita release amene unawagwira ukapolo iwe yalamulamu sakapolo akonso ayi mwazi wa yesu mpemphero mawu a mulungu akawateteza ana a mulungu ateteza mpingo ndipo pemphero ili ambuye limveke pamaso panu chifukwa cha kupanikizika kwa mpingo umene umagwira ntchito koma osapindula ayi ambuye mulungu wopereka zipatso yehova mulungu wopereka madalitso yehova mulungu wosintha nyengo yehova mulungu wokonza yehova mulungu wachikonzero amene mumachotsa anthu kufumbi kukayika pabwino amene mumachotsa anthu kudzala kukayika pa nyumba zapamwamba ndikulengeza kumasula pakati pa mpingo wa mulungu zichitike chaka chimenechi wana a mulungu akolole monga mulungu mwafunira apeze monga mwakufuna kwanu kotero kuti mukammasule amene wayenda m'banja la chipanikizo chifukwa cha mizimu ya chonchi inalidi mitambo yopanda madzi wanthu akamaona tikulowa mnyumba limodzi amaganiza kuti tikukapangana zogwirika pamene timakhalira kuyang'anisana misana empty walking akationa wanthu tikulowa mnyumba amasirira opanda mabanja namanena kuti bola nkadakhala ndi banja ngati ilo koma banjalo munali ziwanda yalayala mulamu empty walking amayi anayesera sizidathandize iyi ndikulengeza chifukwa cha ziwanda zimenezi pali ambiri amene akufika pa 31 ali ndi ngongole ku mabanki chifukwa cha yalamulamu anangongola koma ndi empty walking kodi mwalowa ni ngongole mchaka cha 2023 idzani kwa yesu akupumuzeni goli limenelo mu dzina la yesu khristu kuti usiku wapitawo likhale khoma ndilo linali pemphero langa mkati mwa usiku khoma la chilekanitso pakati pa mpingo iwo amene ayenda mu ngongole yehova mulungu wakumwambamwamba mwayikire khoma la chilekanitso kuti chaka chimenechi akayende mu zawo asakakhala akapolo omaopa foni ngati njoka ana a mulungu matoni kumawaopa nkungodziwa kuti toni imeneyo ni ya jere akufuna katapira wawo nikulengeza kumasuka mu dzina la yesu khristu chifukwa cha mizimu imeneyi yehova mulungu wakumwambamwamba musausiye mpingo wanu uyendenso mu empty walking yehova mulungu wakumwamba musausiye mpingo wanu mchaka chimenechi uyende ndi mizimu ya liverpool the spirit of against ndikuchita release kutheka kwa mapulani amene akukonza ana a mulungu mmamawa uno ndikuchita release kutheka kwa ntchito za manja awo zimene mudalonjeza kuti mudzazidalitsa ambiri anapereka mchaka chimenechi chakhumi koma sadaone kutetezeka kwake ambiri adapereka zopereka koma sadaone kuchinjirizidwa kwake yehova muuke pa ulemerero wanu kuyang'ana ku mpingo wanu uchite chogwirika zioneke kopita yehova ndili nkulankhula mchaka chimenechi ambuye sichidakhale chaka cha chipambano kwa ana anu koma ndikulengeza chipambano mmene tikuyamba chaka chino kuti pamene mpingo ukuyenda uyende bwino mmene tikudutsa mu chaka chimenechi yehova ndikufuna ndikapemphere vana ang'onoang'ono amene ndi vana wathu mmakomo amene taona kuti mchaka chimenechinso sichidakhale chaka chokoma ayi vana ambiri abadwa koma sanabadwe ndi umoyo woyenera vana ambiri amene tinabereka kale sanayende ndi umoyo woyenera chifukwa mkatikati mwa kuyenda kwawo anakumana ndi zinthu zopweteka kwambiri pamene timamuona juju wa majuju akugwira ntchito yake mkati mwa chaka chimenechi yehova ana ambiri anali pa ukapolo ndi juju wa majuju sipiriti ya ufiti imene imapita kukanyamula vana mmakomo kuwaphunzitsa ufiti vana ambiri adandaulidwa ndi makolo awo kuti ayamba kuchita za ufiti mmakomo yehova ine ngati mtumiki ndikunena kuti chaka chimenechi muphwanye juju wa majuju ndikuyang'anizana nawe mmawa uno juju wa majuju ndikuyang'anizana ndi juju wa majuju kumuphwanya ndikukutsutsa ndi dzina la yesu ndikukutsutsa ndi mwazi wa yesu kuti ana a mulungu m'mabanja mwawo ana amene asausika ni utamba taona ana ambiri akuphunzitsidwa ufiti chifukwa koleji za ufiti kuchokera mu wicca the craft of the wise one atadusa ku department ya the blue bandana taona akugwira ntchito ya chisawawa ku dziko lapansi yosokoneza mawu a mulungu ine ndikulengeza kupambana kwa ana a mulungu amenewa pamene tikuwayikiza mdzanja lanu ambuye kuti muchite nawo yehova mulungu wakumwambamwamba ndikufuna ndikalengeze kuti inu yehova mulungu wakumwamba muchite ndi wana amene anaphunzitsidwa ufiti ndikulengeza kutulutsa kwa ziwanda kumene munanena kuti tili nawo ulamuliro ndipo mawu anu alibe boundary mupite khomo ndi khomo chaka chimenechi ndi kuchosa ufiti umene umabwera ndi mizimu ya juju wa majuju mu dzina la yesu khristu ndikukuthamangisa juju khomo limenelo akudandaula pabanja makolo kuti vana sakuoneka bwino ndiye ndikulengeza mizimu ya mtundu uliwonse yokhala m'maso ukuwayang'aniranji mayi wako mowazonda yoncha akulangiza kuti ukapereke ufiti ukhwimire makolo ndikulanditsa makolo amene anapemphedwa kuti akaperekedwe pa ufiti ndi wana amene juju wa majuju anatenga kuti makolo amenewo sakumwalira mchaka chimene chi tikuwachita release ndi dzina la yesu khristu ndikupemphera ndikuononga mphamvu iliyonse ya juju wa majuju kupita kwa ana a mulungu ku mpingo amene anawo anagwidwa ndi mizimu ya ufiti ndipo anawo anapereka azibale awo kupereka adzukulu awo anaperekanso ngakhale makolo awo tikunena kuti pulogalamu zimene zakanika chaka chatha zimene zinatheka chaka chatha chaka chino sizikuthekanso mu dzina la yesu khristu ndipo ndikulavulisa chilichonse chimene unamezesa mwana ameneyi iwe juju wa majuju kudzera mu njira yakudya kudzera mu njira yakuvala kudzera mu njira ya moni kudzera mu njira yakumphyophyona kudzera mu njira yakumwesa madzi kudzera mu njira iliyonse imene juju wa majuju umadutsa pakalowedwe ka m'banja limeneli muli ana amene akuvutika ndi ufiti ndikupemphera ukatuluke mu dzina la yesu khristu ndikuwaza mwazi makona onse zipinda zonse zimene ana ang'ono akugona matini eja ndikuwazamo mwazi wa chitetezero mwazi wa chipulumutso mwazi wa chipambano ukafikire makona onse mu dzina la yesu khristu mfumu ya mafumu mundilanditsire vana amene akutamba chaka chimenechi tikufuna vana alemekeze mulungu muwachose mizimu ya ufiti ndipo ndikukhazulakhazula iwe mfiti malume otamba ankolo otamba agogo otamba aheadmaster otamba alecturer otamba aphunzitsi achikazi na achimuna otamba ndikulengeza kuzuzula mizimu ya mtundu uliwonse mafumu otamba nyakwawa zotamba ndikukuperekani mdzanja la yehova achite nanu thana nawo ni yehova ndayima pa nsanja kulengeza chipambano chaka chino kukhala maliro a wanthu otamba mukayerekeza kukhudza ana a mulungu muona zopweteka chifukwa chitetezero cha mulungu chikuyenda mmawa uno kupita mmakona nyumba zonse kukalimbana ndi juju wa majuju ndipo ana a mulungu akalandire chipulumutso mamawa uno ndikuwalanditsa abwereko wana ocheza m'manda adzibwerera wana ogona mphambano abwerere mu tsina la yesu khristu makolo chapani zofunda ndi mabedishiti mu tsina la yesu khristu yehova mulungu wakumwamba muchite nawo moyenera ana amene wa muwasamale ndi chipambano chanu chonse ndi kuthekera kwanu konse muwakonde chifukwa yehova kuwalanditsa ndikunena nonse ngakhale amene kupyolera mu department ya juju wa majuju kudzera mu bulubandana munaphunzira ufiti mpaka kulowa satanizimu ndikulengeza kupambana kwa mulungu kuti kukachotse matsenga ndi satanizimu yense ndikuchotsa mu dzina la yesu khristu ndikupemphera mu dzina la yesu khristu kuchotsa mzimu uliwonse wotsutsana ndi ana a mulungu makamaka ana ang'onoang'ono amene ali mmakomo chaka ichi sitidya limodzi ndi mfiti pa tebulo chaka ichi kulibe mwana amene ati adye nyamanso chifukwa mwazi wa yesu ukalimbana ndi juju wa majuju iwe juju wa majuju ndikuyang'anizana nawe diso ndi diso mu dzina la yesu khristu out tuluka choka pita kutali woyipa iwe mu dzina la yesu sukutambitsanso ana a mulungu ndikutetezereni ambuye ndikupemphera pemphero la kupembedzera pamaso pano kupita ku mpingo umene tikuyenda nawo kuchokera mu deti ilo ya 1 januwale 2023 akupatulika anthu awa ndi kuyamba kuyenda nawo mu dzina la yesu khristu ana a mulungu khulupirirani kuti tiyenda ulendo wa chipambano pamodzi ndi ana athu kuti ngati yesu angakafike mchaka chimenechi tikapezeke pa gombe lodala tilibe kukakamirika ndi ziwanda za dziko lapansi ngati ambuye yesu angabwere mchaka chimenechi ndikufuna ochuluka akumvera uthenga wabwino akapulumutsidwe yehova pulumutsani mpingo wanu yikani kulimbika mtima pakati pa akhristu ikani kulimbika mtima pakati pa mpingo wa mulungu kuti ukakhulupirire dzina lanu ngati sanakhulupirirepo muchite ndi amene anafooka chifukwa cha mtundu wa ziwanda zotchedwa dulumaiza inu anyamata achina dulumaiza anyamata achifooko amene mumayika kukayikakayika ku mpingo wa mulungu kuchotsa chikhulupiriro pakati pa mpingo wa mulungu mkulu dulumaiza ndi m'bale wake dulumaiza ndikulengeza chigonjetso cha mulungu kuti suchitanso ayi mizimu imeneyi yabweretsa chifooko mkati mwa anthu ofuna kukhulupirira timati ngati tifuna mulungu koma kukanika tinali kufuna kuti tikadachita bwino koma sitidachite bwino chifukwa dulumaiza amabwera kutiuza kuti muchita bwino mawa muzapemphera bwino mawa ndipo watiponya januwale mupemphera bwino mwezi wa mawa februwale amati koma maja- m- malichi malichi amati koma epulo epulo anati koma meyi meyi anati koma juni dulumaiza anali kutisewera mpira mwezi ndi mwezi ndi kumationesa kuti zabwinozo tichita tsiku lina dulumaiza amati lero ayi koma muchite mawa ndikulengeza dulumaiza nyamula mphasa m'mitima ya ana a mulungu m'mawa uno iwo afuna akatumikire yehova mulungu wakumwambamwamba paja udaononga ku igupto dulumaiza unakanika kuyenda m'mizi ya gosheni mulungu anateteza unayesesa kuti ukadasakaza mpingo iwe dulumaiza koma nthawi yako idatha pamene ana a mulungu zitseko zidatseguka pa igupto kupita kwawo ndikulengeza ulendo wotuluka m'mizimu ya dulumaiza iwo amene sadakwanitse kumtumikira mulungu mu mzimu ndi m'choonadi molimbika mtima chifukwa cha kuziziritsa kwako ka ayisikirimu kako kamene umapereka ku anthu iwe dulumaiza kakuthera m'chaka chapitachi lero ulibe gawo pa mpingo wa mulungu ndikulengeza kusamuka kwa dulumaiza mu ubongo wa azibambo amene takhala tikulimbitsidwa mtima ndi dulumaiza ndikumatiuza kuti tikukhoza we are the head of family ndikumachita heading towards gahena chifukwa cha dulumaiza ndikulengeza kuchoka kwa ubongo wa chikayiko pa mapemphero ubongo wakuti ndichita mawa pamapemphero umene umabwera ndi the spirit of dulumaiza ndikupasula ubongowo mu dzina la yesu khristu kusamusa ndi kuchapa ubongo wa kusakhulupirira chaka chino tikhulupirire ana a mulungu ngati sitidakhulupirirepo tipemphere ngati sitidapempherepo chifukwa chani okondedwa mmene tikuponda 2023 nyenyezi za kwathu zikuwala kowalitsa tasala pang'ono fika kwathu mmene tikuponda 2023 zipata za zitseko za yerusalemu watsopano zikuonekera naye mkulu woyang'anira dziko lonse lapansi wokhala kudzanja la manja la atate amene anakwera nakakhala pa mpando wa chitetezero ali kupukuta lupanga ndi kupukuta mpando posachedwa akuyimirira kuchoka pa mpando wachitetezero chifukwa chake dulumayiza asakhalepo kuti tipemphere ngati sitidapempheredi chifukwa posachedwa atseka atseka chikhululuko atseka kumvetseramvetsera utsekedwa uthenga tikukocheza pa doko lomaliza chifukwa chake ana a mulungu pakumkhulupirira mulungu ameneyi ndi kuyenda naye chinsinsichi chakuti yesu akuchoka pa mpando wachitetezero dulumayiza akugwira ntchito pakati pa mpingo wa mulungu kumanena kuti sizidafike nyengozo kudakali kutali nthawi idakalipo amachita resist the spirit yochita kwa mulungu amapanga neutralize chikhulupiriro dulumayiza amapanga dilute faith dulumayiza koma mmawa uno ambuye akulilamulira ndi mphamvu za mulungu kuti paiwo aliyense ku dziko lonse lapansi amene umafuna ukadasiya tchimo koma unalephera ndikumanena kuti uthana nazo mawa inali mphamvu ya dulumayiza ndiye ndikubwera ku ubongo mu dzina la yesu khristu ndi chilimbiko kuthamangisa dulumayiza yense mu dzina la yesu khristu kuti chaka chimenechi ana a mulungu tikalinga kupemphera backwards ever tipita mtsogolo basi no matter what it is no matter what we face no matter what comes tichita ni mulungu chifukwa mkati mwathu tikhala titachosa ndi pemphero ili atachoka dulumayiza mkati mwathu tikalunjika chikhulupiriro tilunjike chikhulupiriro tikalunjika kulimbika mtima tilunjike kukulimbika mtima kotero kuti ambuye mulungu wakumwambamwamba mundimvere mtumiki wanu mutumiza angelo wanu kupita m'maubongo a anthu ambiri mphamvu za mzimu woyera ziyende ukali wakupezeka kwanu upezeke ndiye ukayambe kuchosa maganizo okayika pakati pa azimayi na azibambo anyamata ndi asungwana amene anali nawo mtima wakuti akadamulambira mulungu mu 2022 adalephera koma 2023 achita chifukwa amutulukira dulumayiza pamene adziti akagone ndikunena kuti aupempherabe koma chitulo mpaka mmawa zikuchoka mu dzina la yesu khristu chifukwa mapemphero awa akuchita against the dulumayiza ulibe polowa na utulukira dulumayiza wagwira ntchito yakwana chaka ichi mpingowu suchita nawo

akukana chilungamo cha mulungu iwe dulumayiza umafikira ku bongo wa wanthu kuti akakane mawa choonadi ndiye ntchito yako ndikuwapasa zosangalasa zakukhutisa thupi la lero ndikuwauza kuti mudzachita mawa koma lero ndikulengeza kuti suchita ndi mpingo wa mulungu tili pa ulendo wopita kwathu chifukwa nyenyezi za kwathu zaonekera ana a mulungu tiyeni tivale chamuna ndi kukangana ndi malingaliro akusapembeza mchaka cha 2023 tichite nkhondo ndi malingaliro akusakhulupirira amene samangobwera amabwera ndi dulumayiza nikulengeza pano tichite nkhondo ni maganizo akukayika kuti koma chimenechi ayi si iweyo si nzeru zako amakhala dulumayiza malingaliro akuti nichita mawa mapulogalamu ochoka ku dziko lapansi a mbwe kutanganidwa kumabwera ndi dulumayiza mabize kuchita ntchito m'malaputopu ma wifi kuyatsa kokosa nikukokosa chikhulupiriro chonse ndikungochika pa machine laptop nikulengeza amakhala dulumayiza wopereka mabize anthawi za dziko lapansi wopereka mabize ku mapulogalamu a dziko lapansi ndikukusowesa nthawi yopembeza ndikukusowesa nthawi ya fasting kukusowesa nthawi yokhulupirira ndikungokhala bize ndi kampani ndi bizinesi ndi zochita diso mpaka kujomba diso mpaka kulowa nkhungu kuyang'ana pa foni kuyang'ana pa machini pa laptopu mapulogalamu mbwe m'khosi monse wapachikapachika zopachikapachika zili mmenemo mablutufu mamemory kadi mafulashi zili tho ntchito nzambiri ndi zoona koma zimabwera ndi dulumayiza kuti zikakutanganidwitse

tikufuna ana a mulungu akatuluke pa iguputo wa lero mmene tikuyamba 2023 tikufuna chipambano ndi chigonjetso chikachitike pakati pa mpingo wa mulungu ana a mulungu kulikonse kumene muli khulupirirani tikuyambanso ulendo watsopano umene tidzayamba ndi mulungu ulendo watsopano umene tidzayamba ndi inu mmawa uno titatha kupembezera wana titatha kupembezera onsewo ndikufuna tikapembezere iwo amene yehova mudawayitana kanthawi tili natumiki achikulire pano atumiki okalamba atumiki amene nzeru zawo tsopano zikupita kojomba agwira ntchito yabwino pakati pa dziko lapansi alalikira uthenga pemphero langa ndilakuti amalize bwino uthenga amene zaka zawo zikupita kumapeto adayamba kufuula lija nkale akufuulabe anyamata Lapani mwafuula kwa nthawi yayitali mulungu akuyang'anireni pamene zaka zanu zikupita kuukalamba mukugwira ntchito ya mulungu kolona adasunga sungani chikhulupiriro anyamata Lapani azitumika achikulire pamene mwatumikira dziko limeneli mukulalikira uthenga anyamata sitendere Ndovi nkale mudayamba kulalikira akusungeni ni chikhulupiriro chake mulungu muyende pakuti zaka zakukalamba zikufika kwa inu mulungu akusungeni ndi kukuthamangitsani kuthamangira kukulandira moyo anyamata Tony Nyirenda yehova mwaone alalikira uthenga wabwino kuchokera kanthawi kanthawi ali kumaliza ulendo wawo mulungu muwamalizitse bwino mpaka akalandire mfupo ndi kolona amene mudawayikira amene simuzapasa kwa Tony Nyirenda yekha simuzampereka kwa lapani yekha simuzampereka kwa ndovi yekha yehova akolona mtengo wapatali wotere anyamata pulofesa kambwiri zaka zanu zikupita kokalamba yehova akupaseni akolona a uthenga umene munagwira pamene zaka zakukalamba zikukupezani akutengeni ambuye mutasunga mtanda yehova mamawa uno chaka ichi atumiki amenewa apondanso 2023 apaseni strength ni mphamvu munena inu nokha pa buku la yesaya chapter number 40 mukuti pakuti iwo amene adzalindira pa yehova adzatenganso mphamvu nadzauluka ngati chiwombankhanga mupereka mphamvu zina kwa anyamata Tony mupereka mphamvu zina kwa anyamata Kambwiri mupereka mphamvu zina kwa anyamata Lapani ndi atumiki amene sindidakumbukire koma zaka zawo zikuponda 70 kupita uku muchite nawo anyamata amenewa muchite nawo anyamata amenewa muchite ndi Gray Ntinda mnyamata amene anali ndi khalidwe ngati ngelo gray gray brother gray Brother Gray, ambuye akukumbukire. Imvi zako zipumule mu mtendere wa Mulungu. Utagwira ntchito yaikulu, Brother Gray Mtinda. Yehova akukumbukire. Anyamata okalamba mukulalikira uthenga wabwino. Mulungu akusungeni kulikonse kumene muli. Kumayiko azungu kuchikuda ngakhale ku Afrika. Yehova muchite ndi amene akumaliza uthenga wabwino koma zaka zawo nzambiri muchite nawo mchaka chimenechi ngati nkutheka mwatenganso mphamvu zakuyima pamaso panu yehova mulungu mukalemekezeke ndi kukwezeka pamene tikupita kokocheza mutithandize ndi kutisamalira ambuye yesu mulungu wakumwambamwamba sandulizani mipingo ibwerere ku choonadi mchaka chimenechi mipingo imene idataya choonadi chifukwa cha zikondwerero za dziko lapansi zibwererenso mchimake mwake kulikonse kumene kuli mpingo wa mulungu tiyeni tikhulupirirebe yesu ndi kulimbika mtima chifukwa cha chaka chimene tangochiyambachi ndikubwezereni mdzanja la mulungu kuti tipitirize koma ngati yesu abwere tikumane mu tsiku lijalo mu dziko lijalo usiku ujawo mamawa ujawo pamagombe ajawa tikakumane pamenepo ngati wena tingachoke mchaka chimenechi munjira ya imfa tife ndi ambuye tikumane pagombe lija usiku uja wodala amene wakufa mwa ambuye adzauka ife amene tayikizidwa kukuphedwa chaka chimenechi tiphedwe tili ni yesu ndiye pemphero langa wena tifa pa ngozi tife tili ni yesu pakuti imfa ilipo kwayikika kwa munthu kufa ndithu palibe pemphero lingasunthe imfa palibe chalichi chingasunthe imfa koma omwalirawo amwalira ni mulungu olemba buku la samueli akuti pakuti kwayikika kwa munthu kufa ndipo munthu ali ngati madzi amene akatayika saoleka koma alingalira kuti otayikayo asamtalikire iye asamutayikire yehova nchifukwa chake yehova musunge tonse amene tikuyenda mchaka chimenechi tikapambana nikumaliza zikomo koma ngati lingachoke mchaka chimenechi nikupembedzera onse onyamuka pa ulendo mchaka chimenechi asunge chikhulupiriro kuti pamene lipenga lidzalire tikakumane pa doko lijalo tikakumane pa gombe lijalo tsiku ilo lodala pamene msonkhano ukakumana pa mpando wa chifumu namtinda akapezeka pamenepo malinga ndi kulongosola kwa buku la chivumbulutso chapter number 21 verse number 11 pamene akulu ndi ang'ono akasonkhana pa tsiku limenelo yehova pemphero langa lili lakuti kumsonkhano waukulu womaliza akapezekeko amayi awo kumsonkhano womaliza umene mudzayitana umene okufa adzauka kubwera pa inu pamene mapiri adzapereka akufa awo nyanja kupereka kufawo nthaka kupereka kufawo zirombo kupereka kufawo machini kupereka kufawo nyukiliya kupereka kufawo mabomu kupereka kufawo ndege zisapereka kufawo nkhalango zisapereka kufawo kusonkhana pa msonkhano wosiriza wa tsiku lija yehova amayi awo akapezeke anamwali awo akakhaleko anyamatawo akakhaleko mpingowu ukakhaleko aliyense amene ndi bwenzi pa uthenga wabwino akapezekeko pemphero langa lakuti aliyense wokhulupirira inu akapezeke pamenepo tikakakumana tikalandire mphoto ngati sitikumana mawa tikumane pa tsiku limenelo ngati sitionana mchaka chimenechi tikumane pa tsiku limenelo chifundo chosatha chiyende pa mpingo wonse ndi kukhululukira ine pamodzi ndi abale anga onse amene sitinachite bwino koma tsopano tilakalaka kuchita bwino mutatichotsera the dulumizer the brudoza oletsa kuchita bwino kuti pamene tikukumana pa gombe limenelo tikakumane pa tsiku lodala la chimwemwe tikumane pa tsiku lodala limene mudzayitanitsa msonkhano omaliza

kodi abambo inu mudzakhalako asimayi kodi mudzakhalako pakuti msonkhano umenewu sitidzapita mwakufuna kwathu adzayitane ndi mulungu pali badza jombe sikudzakhala utanganidwa chifukwa ndikokaweruzidwa kodi inu mudzakhalako ambuye akuchitireni chifundo chaka ichi chikhale chaka chozipangitsa kukapezeka pa msonkhano wa tsiku lomaliza ndi kuti buku la moyo likamakatsegulidwa la ine likapezeke lanu likapezeke la iwe likapezeke koma nalo funso kodi lanu likapezeka lanu likakhalako kodi iwe ukakhalako landirani ulemu wotsiriza mpempheroli mdzina la yesu mfumu ya mafumu amen